ọ na-abụ agbara aka na-azọ ala ndị ji ji ana-akọnyesị maka na ofeke amaghị oge e kere nkụ ụkwa ntị adịkwa afọ ole ọbụla ị dị ugbu a tinyekwara ya afọ ole ahụ n'elu ọ bụrụ afọ ole ya bụ ọ bụrụ na ị dị afọ iri abụọ na ise tinyekwara ya afọ iri abụọ na ise n'elu ọ ga-abụzi afọ iri ise nke pụtara 50 years ị hụrụ nka a ị hụrụ nka arakwa ahụ o doro gị anya na oge i pere mpe bụ ụnyaahụ o teghị aka nụ obere nwa ụnyaahụ dị ka gị toro ozugbo ruo afọ iri abụọ na ise o gburu oge ma o gbuo oge nụ. anya na-emechi emepe afọ iri abụọ na ise ọzọ agakwana nọrọzi afọ iri ise mbakwa butuo ọ bụghị ịkụnye gị ụjọ n'ime kama o nwere ihe m chọrọ iwepụta ọ bụ maka ndị che na nka na-egbu oge cheregodi ka m kọọrọ gị ifenna na ibe ya na-aga akwụkwọ ebe ifenna na-agadewe nke ya bụ n'ukwu ụdara ọ naghị eso abanye n'ụlọ akwụkwọ o ruo oge ibe ya ji ala ọ pụta ha ncha bụ ndị gara akwụkwọ agụchaa na sekọndịrị ndị nna ha ji ego agama mahadum ndị ọzọ aga nwa odibo ndị nke ọzọ amụma ọrụ aka mana onweghị nke ifenna kwere eme ọ chọghị ịnọ n'okpuru mmadụ naanị ụmụ obere ego ọ na-akpachata na ọha na-arụsị ọrụ ike bụ ihe na-ezuru ya ị hụrụ liberty ya na comfort zone ha na-egbu egbu liberty kechaa n'agbụ comfort zone amanyere mma n'akpịrị ifenna amaghị na onye fere eze ka eze na-erute o wee hapụ ịnọ n'okpuru mmadụ ụmụ ewu ndị kwere egbu ikpere n'ala pụọ na-aṅụta nne ha ara afọ iri agaala ndị mụrụ ọrụ amụchara pụta bụrụ ọga nke aka ha ndị gara mahadum apụta nwetasị ọrụ ndị gara odibo apụta bụrụ ọga nke aka ha onye ọbụla anọzitela ihe ifenna nọ n'oge ahụ bụ afọ iri abụọ na ise tinyezie ya afọ iri nke gara aga ọ bụrụ afọ iri atọ na ise ị ma na ọ bụbu onye ọfọ ogiri ka ekwe mmanwụ na-arahụ e bunye ifenna ekwe mmanwụ o nwee ka ihe si wee dị ifenna na-akụ ekwe n'obodo ọ bụrụ na a gaa akwa nya ka a na-akpụnye ewu ụmụnna ka ọ kpụlata nya ga-egbu ewu nya ga-aṅa nya ga-abọ nya ga-eru mechasịcha nsị ya a na-ele ya ka ọ ghara ịgụrụ otu taa ya n'ọnụ e sichaa chịị ya nkonko ọkpụkpụ ya sị nya gaa mịchara maka na o rubeghị ikere anụ ka ụmụnna ọ lụbeghị nwaanyị o nwee ebe a na-eme mmemme ya na-ebu ụzọ aga na-edozi kanopi ahazi oche ya ga-ebu ụzọ gaa lakpaa azụ o nwee ka ọjị e ji wee mefọ mmemme si wee fọ ya ga-atakọpụ ọjị a sọrọ ndị mmadụ gekọọ kaịkaị dị n'ala bọtụl ifenna hụ ndị ọgbọ ya o timere ha oko oko ma o yipụtaghị efe ya na-ehichara ha ụgbọala ọ dara ha n'ala na-ehichara ha ihe ụkwụ ka o wee racha pịọm oge ụfọdụ e nye ya narị naira ise otu puku naira ọ na-amala elu tupu asọ mmiri a bụsara n'ala ga-eji ata afọ iri atọ na ise ọzọ agaala ifenna adịzi afọ iri asaa ya bụ 70 years ahụ na-amazi ya jijijiji maka na nka abịala onweghị onye na-asara ya akwa ma ya fọdụzi onye na-esi etere ya nri maka na ọ lụghị nwaanyị ka o ji enwe ụmụ etu a ka ifenna si wee ka na-enweghị otu mkpụrụ ihe o ji aka maka na o che na nka dị anya gee m ntị ọ bụ ọdụ mmadụ dụrụ onwe ya na-aka abara ya uru a ga-akpọ ịnyịnya gbada mmiri mana agaghị amanye ya amanye ịṅụ mmiri ntị nke ga-anụ ihe abụghị ndị ha ka okpu ata rie adụ dụọ onwe gị ọdụ maka na taa ka bụkwa gboo ọ na-abụ a tụọ ilu nkịrịka nkata onye ahụ tara amara onye a gwara anụ a hụkwa mgbe ọzọ a gwakwa ya anaghị anọ n'ụlọ ebute ozu ọdụm mana ị na-achụkwa ego chụkwa ya n'ụzọ ziri ezi All fingers are not equal, mana ekwekwana ka nke gị bụrụ the shortest. Ntị adịkwa. Ya gazie.